Média Presse Mali officiel bien sûr o filɛlibaga cɛ muso denmisɛn ani maabakɔrɔ mali kɔnɔ ani mali kɔkan waliɲuman foli ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma n ma fɔnba dɔn o mɛmɛ cɛma nka n ma ko lamɛn sigana bɛ don i ka kɔrɔfɔ la honorable docteur abubakar sidiki fɔnba o de sigilen filɛ nin ye aw ɲɛ kɔrɔ aw ɲɛ bɛ maa min na awɔ aw tɛ suko la nin ye a yɛrɛ sigilen ye an bɛ CNT kɔnɔ nin waati in na bi ye tarata ye tarata min ni o bɛnnen don avril kalo ale tile mugan ani wɔɔrɔ ma honorable docteur Abubakar Sidiki Fɔnba kulu min bɛ CNT kɔnɔna na ni o de bɛ wele ko commission santé et développement social o rapporteur général de don fangaɲinijɛkulu min bɛ mali kɔnɔ n'o bɛ wele adpm o fangaɲinijɛkulu o ɲɛmaa de don wa a miiriya ɲuman bɔra ale de la a miiriya ɲuman tabaw a bɛ o maaw la kulu min bɛ mali kɔnɔ n'a ka sanayɛlɛ bɛ ka kɛ barika la ani fanga la ni o sanayɛlɛ kɛ bɛ ka maa caman dabali ban bi n'o de ye collectif pour la refondation du mali n'an k'o ma ko corema kuma lasurunya na o ɲɛmaa dankan de don wa olu ka laselikɛbaa de don filɛlibagaw an b'a ɲini aw fɛ a ye video in partage aw bɛna kumaw de mɛn bi kuma minnu bɛ aw bɔ fili la kuma minnu bɛ aw bɔ kunpan na kuma minnu bɛ aw bɔ jɔrɔ la kuma minnu b'aw bɔ hami na an y'o de fɔ anw ka kuma bara bɛ sɛmɛ maaw la maa minnu hakili juru canannen de don ni dilanli kɛ kuma bɛ bɔ u da ni ɲɛli kɛ kuma bɛ bɔ u da ni kalali kɛli kuma bɛ bɔ u da honorable abubakar sidiki fɔnba yanni an ka don babu la dakuruɲɛ fɔlɔ folikan min mana kɛ e yɛrɛ bolo k'a lase filɛlibagaw ma kɔrɔfɔ b'i bolo ee jalo n b'i fo bi ye donba ye bi ye ala ka don kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnɛ ye n bɛ masa rahamani fo n b'a fo ale min ye kɛnɛya di yan ale min y'a to n'an bɛ se ka kuma sinɔn mɔgɔw bɛ yen bi u bɛ diɲɛ kɔnɔ u tɛ se ka kuma ale min b'a to an ka faamuyali bɛ se mɔgɔ ma masa sanuma ye n b'a fo k'a barika da ka ɛɛ kisi ni nɛma k'o ɲini k'o lase an kuntigi mamadu ma salalahu alayihi wa salim Eh, jalo n bɛ ala fo k'a barika da bi a kɛra i yɛrɛ ɲɛna eh, sidi lamini kunta ni sidiya kunta den don n m'a ye n t'a dɔn n ka nimoro t'a bolo a ka nimoro tɛ n bolo a nana bi sɔgɔmada in na ka n'a fɔ n ye ko n ka faso kanu kosɔn ale y'a den tɔgɔ da ne la abubakari sidiki n b'a fo nin tɛ kɛ bɛɛ ye a m'a da fɛn kama fɛn tɛ ne bolo yɛrɛ a ko k'a y'a da faso kama ala kan'a nimisa ala ka den balo ala ka den tɛmɛ ne la ala ka den kɛ ka fɛn kɛ ne yɛrɛ mana se ka mun kɛ n bɛ foli kɛ ka taa an ka sarasu minnu ni binna maliko la vraiment ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ani civil o civil ni binni kɛra olu kan k'olu faga an b'u fɛnɛ fo an b'u barika da an b'a fɔ ala ka hinɛ u la minnu banana ko ala ka kɛnɛya k'u ye camp mun atakera kɔsa in na k'u somɔgɔw k'a bila u kunna ko kɛlɛ in k'a tɛ jigi so k'a bɛ kɛ ka mali silamɛ bɛɛ fo mm. ka mali chrétien bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo mm. mun bɛ diinɛ la mun tɛ diinɛ la parce que an jɛlen bɛ mun na o ye mali ye mm. an ka maliba in tɛ diinɛ ko dɔn mais a bɛ maliyɛn de dɔn ala ka jamana in basigi ala ka jamana in sabati
kɔrɔfɔ ɲɛna honorable docteur abubakar sidiki fɔnba barosigi min an bɛna kɛ nin ye a bamanankanlama ye nka kɔfɛ an bɛna segin a kan nanzarakan na walasa maa minnu ni olu gɛrɛsɛgɛ ma don bamanankan faamuyali la olu ka se k'u ka tɔmɔta fana tɔmɔ a la honorable docteur abubakar sidiki fɔnba an y'a ye k'a fɔ i ye sɛbɛnni dɔw kɛ kɔsajɛ in na a sɛbɛnna nanzarakan na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ maliyɛn saliya ka bon kalanni na sɛbɛnfura ko n'i b'a fɛ ka fɛn dogo maliyɛn na i k'a fanba kɛ sɛbɛnni ye mais anw fana ka baara dɔ ye min ye an kɛlen k'o dɔn an man k'an sigi o an bɛ wuli ka se kotigi yɛrɛ ma maa min ka kalamu y'a sɛbɛn a hakilina bɔra maa min na mɛn dan ye mɛn tigi la ye bamananw ko ten an b'a fɛ k'a mɛn e yɛrɛ da mun de sɛbɛnna ka sanga i k'a dɔn k'a fɔ ataki saba minnu kɛra ka koloso ɲɔgɔn na ka ɲɛsin an ka woromasiri tabaw ma kari tɛmɛlen o min bɛnna avril kalo tile mugan naani ma san ba fila ani mugan ani fila ani gosi ko bɔ taara kɛ adamaden dɔw fure kan dingɛ kɔnɔ n'an k'o ma ko charnier an y'a ye k'a fɔ i ka sɛbɛnni fila bɛn bɛ olu de ma ayiwa i ka proposition i ye minnu kɛ an b'a fɛ i k'i da don o la ka walawalali kɛ an ye Jalo n b'i fo eh, minnu bɛ k'an lajɛ n b'o fo kosɛbɛ eh, i y'a f'i ka kuma na ko n ye parti ɲɛmaa ye n bɛ CNT kɔnɔ eh, Korema o ka dankan fɔlɔ in ye wa olu ka tɔn min jɛkulu min bɛ yen ɲɛɲinini kama o ɲɛmɔgɔ ye ne ye parce que an m'an sigi ten an bɛ kow ɲɛɲini walasa ka se ka kunnafoni jɛlen di jamana ma ka minnu bɛ ka jamana mara fɛnɛ k'an ka hakilinaw fɔ u ɲɛna jamana mara man nɔgɔn yanni i k'i sigi kɛrɛfɛ ko ni n ye fanga sɔrɔ n b'a kɛ tan ala ye fanga min di maa min ma wagati min i b'i ka ɲɛfɔli k'o ye ka jamanadenw fɛnɛ lafaamuya bɛɛ k'a dɔn ko min bɛ sen na o hukumu kɔnɔna la n ka bi ɛɛ jateminɛw a taara boli kan saba mun ni banbanciw taara a atake ka taa bin an kan ani gosi mɔgɔw yera su dɛngɛ min kɔnɔ yen n'a bɛ fɔ o ma ko charnier o la an b'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ an bɛ fɛ bɛɛ k'a faamuya ko kɔsa in na faransi ka ambassadeur gɛnnen mali fɛ faransi ka armée taalitɔ ka bɔ mali la rfi datugulen faransi ye falen don a ka ɲɛɲini ko la n'a bɛ fɔ o ma ko service de renseignement u ye réunion ba dɔ de kɛ u ye ko dɔ boloda eh, n'a bɛ fɔ min ma ko campagne du sahel mhm. farafinna woroduguyanfan mhm. u bɛ k'u ta ye cogo min na o de ye campagne du sahel ye mhm. u ye o de sigi sen kan u bɛ ka baara kɛ ni o de ye o hukumu na sa i bɛna ye k'a fɔ ko caman bɛ ka kɛ nin wagati in na a bi sɔrɔ o de kɔnɔ campagne du sahel in ka laɲini ye mun ye ka mali dugukolo ka se k'a kɛ faransi ta ye ani europe ta ye hali ni maliyɛnw ti yan wa hali ni maliyɛnw bi yan a miirina bɛ tali kɛ ka taa conférence de berlin de la wagati min na u ye farafinna tila u ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ta kɛ yɔrɔ dɔ ye o de ko bɛ sen na o kɛnɛkan da ani o kɛnɛkan karabali o la i bɛna ye k'a fɔ ee, a fɔlen ko faransi ka taga ataki saba mun kɛra ani faransi bɔli min kɛra gosi u si ma janya ɲɔgɔn na a si ma janya ɲɔgɔn na ka kɔn o ɲɛ mura kɛra parce que mura ye faransi jigila tigɛ u jigila tigɛ kojugu hali u ma se k'a dogo k'olu de ye terorisiw ye o de kama terroriste maa ba kɛmɛ eh, mɔgɔ kɛmɛ fila fagalen u ko ko ka enquête k'a kan mais an ka mɔgɔ ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn sara enquête ma k'o kan donc kɔrɔ ko nɔgɔ ka bɔ a la ko maa minnu sara u tun bɛ faransi ka baara de la donc o de kɔnɔna na labɛn min bɛ ka kɛ ka an sɛgɛrɛ a ka kan n'an ye jate minnu kɛ an k'olu fɔ mɔgɔw ɲɛ na i bɛn'a ye ataki saba min kɛra a labɛnna de a labɛnna cogo jumɛn minisuma ka janfan b'a la faransi ka janfan b'a la mm. o janfan ninnu mm. a dabɔra a kama de k'an bɛ atake cogo min ani eh, eh, eh, n'i ye jateminɛ u b'a fɔ o ma ko engin explosif mm-hmm. ka fɛnw don dugu jukɔrɔ pour que u ka se k'an ka moteurs sauter mm-hmm. k'an ka minɛn caman sauter mm-hmm. n'i ko ko fila bɛ kɛlɛ kɛ fila t'o ɲɛdɔn mɔgɔ min b'o ɲɛdɔn o ye spécialiste de ye fɛn bɛ ka don cogo min i b'a dɔn ko nin ɲɛdɔnbaga de bɛ ka nin kɛ donc minnu bɛ ka nin kɛ ko ou bien bamanan bɛ ka nin kɛ ou bien eh, bozo bɛ ka nin kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka binkanni kɛ u ka faamuyali a ma se fo ka taa fɔ k'u bɛ nin don nin baara ye mun ye a dɔnnen don donc nin baara in labɛnnen don minisuma fɛ ani faransi fɛ walasa faransi tagalen min kɛra ni minisuma yɛrɛ y'a fɔ a da la ko faransi de b'ale ka lakana sabati donc n'o taara ale tɛna se ka lakana donc n'ale tɛ se ka lakana ale tun bɛ fɛ ka to yan ale bɛ to yan ni fɛɛrɛ jumɛn fo ka ko de bila maliyɛnw da la min bɛ an se an dan na o de nana ni ataki ninnu ye o la an b'a fɔ bɛɛ k'a faamuya ko campagne eh, a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka afiriki ka mali k'u ta ye o de kɔnɔna na i bɛn'a ye baara o baara bɛ boloda u fɛ o baara bɛɛ bɛ kɛ walasa ka tiɲɛ don kɛlɛ b'an kan mais u bɛ tila k'an ka nafolo sɔrɔ siraw ka olu bɛɛ minɛ an na fo ka maliyɛnw fo k'an ninakili ja walasa an ka muruti fanga in ma ka bɔ nin fanga kɔnɔ donc o de la i bɛna a ye k'a fɔ nin ko bɛɛ lajɛlen bɛ lawaleya u fɛ baarakɛminɛn dɔ la n'a bɛ f'o ma ko chapitre 7 o chapitre 7 o article 138 o de bɛ yamaruya di an ka armée ma k'a k'an defan mais o article 139 faransi ni États-Unis ni a nɔkanmɔgɔw bɛ k'o de don ba la walasa ka ɲangata ta ka se anw ma n'a bɛ f'o ma ko la doctrine R2P la responsabilité de protéger n'u y'a to u bɛ nkalon tigɛ ko Wagner bɛ yan o la jalo n'an ye nin bɛɛ ɲɛfɔ a ka kan an ka fɔ an kan ka mun de kɛ parce que n'i ye ko dɔn i y'a ɲɛdɔn k'a fɔ nin bɛ yen i bɛ mun de kɛ jalo i bɛ fɛɛrɛw tigɛ d'accord o fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ an b'an da don o de la fɛɛrɛ min bɛ tali kɛ an ka kan ko kan jalo eh, anw miiri la an ko an bɛ yɔrɔ min na i ko bi k'an ka sekirite an k'an ka kanw lakana kosɛbɛ k'a lakana surtout mɔpiti yɛrɛ min bɛ sevare k'ale kan k'a mabɔ gitɔrɔn da la dɔɔni wa n'i bɛ don kan kɔnɔ ka barrière barrière da fo barrière saba ɲɔgɔn na pour que ka se kan ma an ko a kana dan o ma civiliw donni ka dabila kan kɔnɔ ni nin kɛlɛ mɔdɛli bɛ sen na n'aw ye civiliw ladon a bɛ kɛ baara ye hali sarasi minnu n'u ka denbayaw bɛ yen u k'a lajɛ ni denbaya min nafa man bon u k'u bɔ kan kɔnɔ ou bien yɛrɛ u ka sarasiw ka denbaya ko yɛrɛ bɔ kan kɔnɔ nin wagati in na quoi walima fɛɛrɛ tɛ se ka kɛ ka yɔrɔ dɔ dilan o kama kɛrɛnkɛrɛn non u ka taa dugu kɔnɔ mais fɛn fɛn tɔgɔ ko kan sisan a bɛɛ ka kɛ sarasiw gansan de bɛ yen parce que nin ko in bɛ yɔrɔ min na ka civiliw bila ka don aw tɛ civiliw dɔn aw t'a dɔn mɔgɔ mɔdɛli min don a bɛ na ni tiɲɛni de ye maa min bɛ don a bɛɛ dɔnnen tɛ an ko la n'o fana kɛra fɛɛrɛ bɛ ka kɛ u ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn kan kɔnɔ génie militaire kama parce que génie militaire de bɛ déminage kɛ olu minnu bɛ mini bɔ mɔgɔw la u ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min bɛ di olu ma olu b'u ka baara kɛ n'i donna i bɛ fouiller cogo min i bɛ fouiller ten yanni i ka se hali tɔ ninnu ma an ko n'o bɔra yen u ka fɛɛrɛ kɛ an ka armée an ka flotte aérienne an ka avion bɛ yɔrɔ min u k'u lakana u k'u lakana ka fɛɛrɛ ka fɛn dɔ sigi sen kan n'a bɛ f'o ma fɛn min bɛ fɛn jeni bali n'a bɛ f'o ma ko eh, eh, les installations contre l'incendie k'olu sigi k'a to fɛn o fɛn n'o kɛra maramafɛn ye a kɛra i ye fɛn de fili ka na o bɛ se ka kunbɛn cogo min ka baara kɛ n'o ye wa ka baara kɛ ni minɛnw ye minɛn minnu bɛ sɔrɔ irisiw yɛrɛ bolo walasa k'an ka avion lakana parce que fɛn in avion sanni min b'an bolo a kɛlen b'u ma dekun ye parce que avion bɛ ka duguma kɛlɛ min kinci o bɛ k'a to armée bɛ ka yɛlɛ sanfɛ an ko n'o bɔra yen u ka kan yɛrɛ u ka dɔ fara a renforcement kan ka drone dɔw sigi kan kɔnɔ kan o kan a donda o donda dronew ka k'a kɔnɔ baara ka kɛ n'o ye 24 sur 24 n'o bɔra yen nin kɔnɔna la an ye gosi ko kuma fɔ an ko bazi o bazi ni barikani de y'a bila jalo an ka sarasu kana taa yɛlɛma a kɔnɔ
u bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la u ye kan o kan to yen an ka sarasu kana taa kan kɔnɔ jalo n'u taara kan o kan bɛ yen ni barikani bɔra a kɔnɔ u ka kan u ka jɛn a kɔ u ka taa kan kura kɛ 15 kilomɛtiri ou 20 kilomɛtiri jalo tubabu man ɲi jalo tubabu tɛ hinɛ tubabu ye kafiri ye tubabu tɛ foyi wari nɔfɛ tubabu bɛ ko bɛɛ kɛ ee parce que jalo an ye o fɛn minnu fɔ n ko ka taa kan kura sɛnɛ u bɛ se ka hali empoisonner mm. ka ka poison kɛ a fɛnw na mm-hmm. an ka sarasiw bɛ sa sa cogo tɛ dɔn a la mm, mm. jalo u kana ɲinɛ k'a fɔ o yɔrɔ kɔ wa mm. an bɛ min fana fɔ tubabuw ye bloc o bloc jɔ ni cɛncɛn bɛ fɛn fɛn kɔnɔ mm-hmm. u k'a bɛɛ ci mm. sabula n'u m'a bɛɛ ci u bɛ se ka janfa kɛ ka eh, eh, eh, bɔmu dɔ bila nin fɛn ninnu kɔnɔ u taalen kɔrɔ kɔ u b'a exploser an ka sirasiw bɛ sa u bɛ sɔrɔ k'a fɔ katiba mɔgɔ ye k'olu k'a fɔ k'olu de nɔ don a bɛ dɔn ko jɔn nɔ don. e b'a fɛ k'a fɔ u ni katiba maaw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sa kɛ. mais ninnu de ye terroriste ye o ninnu tɛ foyi tɛ ninnu bali o ninnu ka mɔgɔw b'an ka jamana la ka sɔrɔ ninnu tɛ donc an ka sirasiw man ka don cogo si la faransi ka kan dilannen in kɔnɔ a danger de ka bon n'a hɛrɛ ye donc n y'a f'i ɲɛna u bloc ninnu a ma kɛ anw ɲɛna min b'a kɔnɔ e b'a dɔn. a bɛ se ka hali a kɔnɔ u bɛ minɛn dɔw bila a kɔnɔ min b'a to u ka drone bɛ se ka information di hali u ma k'an ka ko cogoya bɛɛ jateminɛ donc o de kama n ka bloc fɛn fɛn bɛ yen u k'a bɛɛ ci mais jalo an ma ban an ko fɛnɛ u ka jateminɛ kɛ faransi tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la gawo gosi u ka taa yɔrɔ bɛɛ lamini jateminɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'a y'a sɔrɔ u ma déchets nucléaires bila yɔrɔ dɔw la parce que an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ uranium min n'u b'a kɛ courant ye o ɲagaɲagaw n'a bɛ f'o ma ko déchets nucléaires a bila yɔrɔ t'u bolo Europe yen u bɛ se k'u to nin sen fɛ k'a don dugu jukɔrɔ yɔrɔ dɔ la san tan san mugan san bi naani ɲinan kɔ a b'a to den o den bɛ wolo o yɔrɔ ninnu na n'u ni sen tɛ na i b'a sɔrɔ dɔw ni da tɛ na a bɛ tiɲɛni don an ka Malformation. wolo la donc u ka taa vérifier n'o dɔw yera yen depuis sisan an k'u nɔ minɛ parce que ninnu banko tɛ an y'o de fɔ o de la an ko k'u ka cellule de recherche dɔ sigi mun b'a to déchet nucléaire n'a donnen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka se ka ɲɛdɔn an ko o bɛɛ kɔnɔna na Jalo MINUSMA n'a ma ɲɛ MINUSMA ko faransi de bɛ ale ka sécurité de d'a ma donc ale ka ba sigi sa parce que mɔgɔ tɛ yan bilen min b'ale ka sécurité d'a ma donc an ka MINUSMA cantonner a ka to a nɔ la a tɛ bouger u ka avion tɛ bouger u ka foyi tɛ bouger parce que faransi tɛ yan bilen donc anw fana tɛna u ka sécurité garantir mais o ma fisa u ka taa o ma fisa u ka to yan o bɛ kɛ fɔlɔ yanni u ka mandat de cɛ mandat in tɛ renouveler o jalo ah, minisuma ka mandat tɛ se ka renouveler mais premier ministre dun non premier ministre ye a ka kuma fɔ premier ministre ti mali ye o hmm. premier ministre m'a f'an ɲɛna ko asimi ko hmm. k'a bɛ jamanadenw de lamɛn ah. bon anw jamanadenw de ko an tɛ minisuma fɛ mais euh, olu y'o dɔn cogo di parce que kabi tuma jan jamanadenw bɛ wuli ka jɔ la k'a fɔ ko ah anw tɛ fɛ a ka renouveler mais o bɛɛ lajɛlen n'a ta a kuma nana fɔ aw ɲɛ kɔrɔ non n bɛ ka kuma min fɛnɛ jalo mm. kana kala kana kumaba kana barikaba don nin kuma ninnu na sa i bɛ barika don min na mm. minisuma ye maa maa ba maa ba tan ni duuru de ye mali jamana kan mm. u nana depuis san joli u bɛ yan u nana k'u bɛ population minnu lakana u ma se k'olu lakana minisuma ye faransi de ye minisuma de bɛ ka mini don yɔrɔw la hali ataki min kɛra fɛnko cɛ minisuma de bɛ nin baara jugu la ni minisuma ma basigi kɛlɛ tɛ ban an mago tɛ minisuma la an ka jamana kan nafa foyi tɛ minisuma la bilen maintenant ni nin ko ninnu daminɛna premier ministre y'a ka kuma de fɔ mais o t'anw ka kuma ye dɛ ne min filɛ ne bɛ kuma ne ye wasaden an bɛ kuma jamanadenw tɔgɔ la mais o ka bɔ yen an ye tɔn dɔw de ɲɛmaa ye ni ko sera yɔrɔ dɔw la anw jamanadenw de ko an dalen tɛ minisuma na n'an ko an dalen t'a la est ce que ɲɛmɔgɔ bɛ sɔrɔ k'a bɛ to yan wa donc an ka nɔgɔ b'o kuma na pewu minisuma bɛ basigi yanni a ka wagati banni cɛ a tɛna renouveler mali la yan premier ministre tɛ se ka o renouveler hmm. président yɛrɛ tɛna o renouveler hmm. fo n'a y'a sɔrɔ anw jamanaden minnu bɛ kuma n'u tɛ k'an lamɛn parce que ni maa bɛ jɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna dɛ hmm. minisuma da man di an ka sarasiw la bi ni minisuma tora yan a laban sarasiw bɛ décourager u bɛ baara bila parce que sarasiw b'a dɔn an n'u bɛ kuma bɛɛ y'a fɔ an ɲɛna ko minisuma tɛ yan an yɛrɛ kama wa minisuma de bɛ ka bɔmu don o tuma na an b'an ci k'o la wa i tɛ yan i tɛ hɛrɛ s'an ma e bɛ tila ka to i bɛ mun de kɛ yan Minisma bɛ to yan ka mun de kɛ minisma b'a fɔ k'ale ye force d'interposition ye wa non anw tɛ o la a donna an ni jɔn cɛ jalo ne ko i ma minisma bɛ to yan ni sariya minnu ye o sariya bɛɛ dafara ka ban u bɛ to yan n'a y'a sɔrɔ armée tɛ se ka jamanadenw sécuriser u bɛ to yan u yɛrɛ ko ko faransi de b'u sécuriser faransi tɛ yan bilen donc u bɛ mun kɛ yan anw ka armée bɛ se k'an sécuriser o bɛ kɛ sababu ye mandat bɛ ban wa ko ko faransi min b'u sécuriser o tɛ yen bilen k'u ka sécurité assurer donc an ka armée bɛna sara k'olu fana ka sécurité assurer ka sɔrɔ nafa t'u la donc nin ko y'a yɛrɛ ban anw de ko ko an tɛ a ko la maintenant ni o bɔra yen an ye min fɔ an ka kuma na o ye n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ gouvernement kan ka sarasu cɛtaba de kɛ denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ yen ni mali ko k'u bɛ don sarasuya la volontairement u ka u bɛɛ ta jalo n'i y'o bɛɛ ta mɔgɔ o mɔgɔ ko sarasuya ka d'a ye k'o ta n'i y'olu ta ka don armée la an bɛna agriculture militariser ka sɛnɛ k'a sarasuya cogo di ɛ n'i y'a mɛn ko sɛnɛkɛlaw tɛ sɛnɛ kɛ n ko dɔw banbaganci dɔw de bɛ t'u kama ni sarasiw yɛrɛ dama bɛ ka sɛnɛ kɛ marifa b'u bolo u bɛ ka sɛnɛ kɛ jɔnni b'an bali sɛnɛ la o bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ cogo di n ko génie militaire tɛ yan n ko génie militaire ye armée professionnelle de ye i t'u bila u ka sɛnɛ kɛ ka espace d'u ma ka aménager machine b'u bolo u bɛ ka baara kɛ sarasiw don marifaw b'u bolo u bɛ lakanani kɛ mais u bɛ tila ka sɛnɛ kɛ o ye armée militariseli de ye n'an y'o kɛ nin temps in kɔnɔ n'i y'a mɛn an taara sɛnɛkɛlaw gɛn ka b'u ka fɛn na n'a sarasulama don dun n'i ye mɔgɔ ba yirika ta k'o kɛ sarasu ye u bɛ ka sɛnɛ kɛ alikama bɛ sɛnɛ malo bɛ sɛnɛ sukaro bɛ cogo la coton bɛ ka sɛnɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni banbaganciw bɛ yen nɔ a bɛ tiɲɛni bɛ kɛ yan n'i y'a sɔrɔ ko sarasu de bɛ ɲɔnɔ sisan mɔgɔ dɔ bɛ taa bag'u ma k'u ka ɲɔw jeni yan u ka maaw fɛnɛ ta ka agriculture militariser ka fara tɔw ta kan walasa an ka se ka an ka yɛrɛ ta baara kɛ jalo o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen diɲɛ jamana o jamana i ka yɛrɛmahɔrɔnya politiki sira fɛ mara sira fɛ f'i ka wari de ka k'i bolo o kɔrɔfɔ in dulen don non kɔrɔfɔ in depuis kuma non n bɛna min f'i ɲɛna kɔrɔfɔ in n'u b'a ta ba la u k'a ta ba la n'u m'a ta ba la yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ kuma fu de don tiɲɛ tɛ jalo n b'a fɛ i ka fɛn dɔ faamuya a fɔra ko faransi y'an ka wari bloqué UEMOA la anw de ta tɛ yan an ta don n'i y'a ye a bulokera est ce que anw ta don n'a tun b'anw yɛrɛ bolo mara la a bɛ buloke yan e b'a dɔn mɔgɔ bɛ ka i i ta eh, wari min ye o kɔrɔ k'i ta tɛ wari ye i ta tɛ wari min ye o de bɛ buloke mun na an t'an yɛrɛ ta dilan yafa tɛ kɛ gouvernement in ma abada n'a ma mali ka wari dilan kuma t'a la musalaka t'a la n'an m'o kɛ o kɔrɔ de ye k'an ye kɛlɛ min kɛ an ye fu de kɛ donc o de kama Choguel ka gouvernement a y'a fɔ ka nɔgɔya o, a y'a fɔ ka gɛlɛya o, n'a ma Mali ka wari dilan ka d'a ma, an bɛ kɛlɛ fu la wa yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ tɛ. Yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ bɛ daminɛ n'i ka wari de ye. N'an m'o kɛ, wari o wari b'an bolo, Faransi b'a ka wari in kɛ ka fanga in bin yan parce que a dabɔlen b'o fana kama. An dun ka wari dilanni foyi t'an bali k'a dilan. Argument foyi tɛ yen k'i b'a fɔ k'an tɛ se k'an ka wari dilan. A tɛ se ka ɲɛfɔ o. Mais an tɛ, kɔri u t'a fɛɛrɛ la dugu jukɔrɔ?
mais n'u ma fɛɛrɛ tigɛ bilen u bɛ bɔ de ka projet de dilan k'a bila ka na cnt la an ka voter n'an m'an ka wari dilan jalo an bɛ fu de la yɛrɛmahɔrɔnya nkalon don n'i ka wari t'i yɛrɛ ta ye donc ni a bɛ jagoya mali kan nin wagati in na an ka wari ka k'an yɛrɛ bolo an bɛ Choguel dɛmɛ ni o ye a ye yɛrɛmahɔrɔnya di an ma armée ko kan o tiɲɛ mais monsieur le premier ministre n'i ma wari dilan i ka baara kɛra fu ye n'i ma wari dilan i ye nin fɛn fɛn fɔ mɔgɔw bɛ siga i la mɔgɔ b'a fɔ k'i bolo bɛ faransi bolo mɔgɔ b'a fɔ k'i bolo bɛ nin bolo dɔw bɛ k'a kuma fɔ anw dalen b'a la i bolo t'u bolo mais i jɔ i jɔyɔrɔ la n'a ma ɲa Assimi ye armée dilan parce qu'il est le chef suprême des armées Choguel est le ministre politique a nana politiki de kan politiki ti ɲɛ abada politiki bɛ daminɛ wari de la a ka wari dilan a ka mali ka wari d'a ma joona an tɛ se k'o tolérer o musalaka kuma tɛ se ka fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ an b'a dɛmɛ an t'a kɔ bila mɔgɔ si ɲɛ mais wari in ka dilan k'a fɔ karisa ta ka bɔ yen mɔgɔ dɔ ka na an t'o la bilen koyi n'i bɛ yen i b'a kɛ de mun kan ka kɛ an b'a f'i ye i b'a kɛ jagoya ni Assimi ko k'a bɛ maliyɛnw de lamɛn k'a bɛ mali jamanadenw de lamɛn anw ko k'an b'an ka wari de fɛ donc k'an ka wari dilan o man ka kɛ ni musalaka ye o man ka kɛ ni taa ni ka segin ye an ti maa ye maa minnu bɛ Choguel gili tigɛ n'i ko k'i b'a gili tigɛ anw yɛrɛ b'i gili tigɛ parce que i ta ye faso binni ko de ye i ta tɛ fɛngɛ ye. mais mankan caman bɛ a nɔfɛ a mankan in caman kɛ kun ye mun ye barisa an y'a ye k'a fɔ Choguel ka tɛmɛni min kɛra CNT kɔnɔna na maa caman e yɛrɛ tanu kɛrɛnkɛrɛn ma ayiwa u ye i tanu bɔlɔlɔ kan na sanfɛ k'a yira k'a fɔ i ye wale i ye tɛmɛli min kɛ a ɲɛkɔrɔ ka laseli min kɛ ka ayiwa a kɛra tare tare ye o laseli y'a kɛ nazarakan na an bɛ fɛ i k'a fɔ an ye bamanankan ne ko de n ko an bɛ kuma o kuma na mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kalo tan kɔnɔ a seginna an ma ne ka hɔrɔnya ne ka danbe tɛ se ka n to ni ne ma premier ministre ni a ka gouvernement fo o la sabula san bi saba filɛ an tun bɛ k'o yɛrɛma hɔrɔnya ɲini an m'o de sɔrɔ acteur de la démocratie foyi tɛna fɛn fɔ an ɲɛna Choguel ko kan Choguel mana kɛ cogo o cogo a ye mun kɛ an ma deli ka premier ministre foyi sɔrɔ mali ka san bi saba kɔnɔ min y'a ta ɲɔgɔn kɛ o kɔrɔ tɛ k'an man kan k'a fɔ k'a ka dɔwɛrɛ kɛ an mago bɛ min na a bolo sisan yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔla sɔrɔdasiko kan yɛrɛmahɔrɔnya kumaw fɔra a baaraw kɛra mais yɛrɛmahɔrɔnya tɛ dafa n'an ka wari tɛ an bolo a ka wari dilan ka d'a ma n'a ma wari d'a ma a bɛ fɛn o fɛn na fu de don wa wariko na o kan ka jagoya a kan a y'a ja a ma ja an bɛ bɔ UEMOA la an bɛ bɔ CEDEAO la ne ko jalo CEDEAO yɛrɛ y'a sɛbɛn k'aw bɛ se ka bɔ CEDEAO la o sariya bɛ yen munna u tɛ lɛtiri sɛbɛn k'an bɛna bɔ a la munna ne ko a sɛbɛnni bɛ mun de tiɲɛ gouvernement ye an b'a ɲini an b'a ɲininkali kɛ o de la barisa an tɛ fɛn dɔn a yɔrɔ la ko dɔ n'a sɔrɔ ayiwa dugukolo kɛ mais ne ɲɛ t'a kun na o ayiwa CEDEAO kɛlen ka nin bɛɛ ta ka anw sɛgɛrɛ mm. négociation tɛ yen mm. Choguel yɛrɛ m'a fɔ ka ban an bɛɛ ɲɛna mm. ko kalo mugan naani k'an bɛ taa o la k'a tɛ CEDEAO ɲininka donc o kɔrɔ k'i kɔ da CEDEAO la donc sisan a bɛ sɛbɛnni de kɛ k'an bɔra CEDEAO la CEDEAO yɛrɛ sariya ko ko n'i ye sɛbɛnni kɛ ko kalo tan ni fila de b'i bolo n'a y'i diya i bɛ segin kɔ. a tɛ degun lase an ma an ka wariko fan fɛ. a tɛ degun lase an ma an ka wariko fan fɛ parce que an ka wari de bɛ. mais degun min bɛ ka taa ma ta o man jugu ni nin bɛɛ ye an bɛ degun ma ban ka ban e bɛ mun wɛrɛ kɛ bilen. o la i bɛ fɛ sisan u k'an su ta ka don yan. i bolola wari bɛ o tɛ ka d'i ma. CEDEAO sago bɛ se ka kɛ n ko CEDEAO ye Faransi ka baarakɛminɛn de ye. n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna CEDEAO UEMOA nin bɛɛ bɛ Faransi ka campagne de Sahel de kɔnɔ k'aw ni minɛ aw la k'aw ninakili minɛ aw la ka wari tigɛ aw la pour que k'aw latunu munna an tɛ nin bɛɛ to yen k'an ɲɛsin irisiw ni siniwaw ma de Jalo bi n'an y'an ɲɛsin irisiw ni siniwaw ma k'an bolo d'u ma an bɛ ka baara kɛ wari min bɛ siniwaw bolo u bɛna investissement min kɛ Mali la an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ bon k'an to senfila tagama na an ni irisiw tɛ an ni siniwaw tɛ an b'a bɛɛ jɛ a sera yɔrɔ dɔ la an ka an ka kɛ hɔrɔn ye an ka tilen k'a jira irisiw la an ni aw don wa an ni ninnu tɛ an sera o yɔrɔ de la parce que fɛn fɛn kɛra a bɛɛ daminɛna anw de kama o la n'an bɔra o la donc kɔrɔ an bɛ bɔ UEMOA la an bɛ bɔ CEDEAO la mun bɛ ɲini président asimi goyita fɛ sisan burukina bɔra burukinabɛw bɔra asimi fɛ yen an da tun se yɔrɔ ma an bɛ min ɲini asimi fɛ a bɛɛ bɛ tali kɛ kelen na o an ni burukina dɔrɔn k'i bolo di ɲɔgɔn ma n'a ye nizɛri diya a ka na n'a ye nizɛri diya a k'a to yen an ni alizeri bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka ban an ni muritani fana ye accord dɔw bila an ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to an b'an ka frontière lakana asimi bɛ mun ɲini G5 Sahel la de a nafa jumɛn b'an kan bilen mais moritani tɛ g5 sahel kɔnɔ moritani bɛ g5 sahel fɛ mais an ni moritani bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ni algérie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ni burkina bolo bɛ ɲɔgɔn bolo niger olu y'u yɛrɛ di faransi ma fo faransi bɛ ka taa polisiya kɛ olu ka dugu la ka ban maintenant an bɛ bɔ g5 sahel la de parce que nafa t'a la n'an ma bɔ g5 sahel la faransi b'i servi ni o G5 Sahel de ye ka na an mago sa tuguni n'a ka avion ye o de kosɔn donc an bɛ se k'a fɔ ko u ye laseli min kɛ k'a fɔ k'u ka pankuru dɔ donna mali kɔnɔ ka na pankuru yanfan fɛ G5 Sahel ka na euh, k'u nana G5 Sahel ka sira fɛ donc o b'a jira k'a fɔ ko maa bɛ euh, euh, maa bɛ to yiri dɔ la ka yiri dɔ lasɔrɔ o de don donc ne y'a faamu an y'a ye k'a fɔ ko ayiwa dakun dɔ bɛ ayiwa faransi ni katari jamana ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a to maliyɛnw bɛ wulikajɔ la kɔsa in na ko asimi kana taa katari wa ayi n bɛ fɛ ka mun f'i ye n tɛ fɛ ka nin sujet jɛngɛ fɔlɔ n bɛ to nin sujet dɔrɔn kɔnɔ n bɛ to nin sujet in kɔnɔ dɔrɔn k'a fɔ an ka bɔ G5 Sahel la o de da ka d'an na sinon an bɛ baara fu la Asimi ka bɔ a la nafa tɛ Mali kan maintenant i bɛ ka Qatar min fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ Qatar jogo dɔn Qatar mago bɛ dugukolow de la ale mago b'o dugukolo nafolo la o tɛ sɔrɔ n'i ma terroriste dɛmɛ Asimi bɛ taa mun kɛ Qatar ale bɛ taa mun fɔ Choguel ma min fɔ ye Afrique bɛɛ jigi de bɛ Asimi kan a man ka taa katari k'a bɛ taa ko la yen katari yɛrɛ dɔrɔn tɛ a man ka taa yɔrɔ si maintenant n'o bɔra yen mun bɛ ɲini asimi fɛ o ye ka lɛtiri sɛbɛn k'a ci faransi ma ko bon accord tɛ aw ni mali cɛ bilen traité de coopération militaire tɛ yen traité serval tɛ yen foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ fo ni ko kura min n'o bɛ daminɛ o senfɛ faransi ka cɛ min nalen filɛ ɛɛ a ka chargé des affaires ɛɛ m'a dɔn mariki didinio de don wa mun don o cɛ i b'a kalama ko gendarme de don wa min bɛna ambassade la chargé min bɛ ka na chargé des affaires gendarme de don mm. sécurité d'état mɔgɔ de don mm. u ka cɛ in lakɔlɔsi n'an y'a bolo minɛ minɛn kɔnɔ dɔrɔn kuma t'a la dɛ an b'a gɛn ka taa fɛnɛ mm. donc k'a lakɔlɔsi parce que ale nakun ye sisan a bɛna cinquième colonne min bɛ yan n'o ye français jɔnw ye a n'olu de bɛna baara kɛ pour que u bɛ mali dafiri cogo min donc a ka lɛtiri ci ka ci faransi ma ko traité serval kan ko kan t'a la o yɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an b'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yan k'u bɛ faransi jɔnya la n'olu yɛrɛ bɛ ka jamana in yɛrɛ kɛlɛ ka ayiwa faransi kɔkɔrɔmadon ayiwa gouvernement bɛ ka mun de kɔnɔ ka décision dɔw ta sariya la barisa jamana a fɔra ko hali américainw filɛ nin ye olu bɛ nkalon tigɛ k'u ka jamana jɔ u bɛ nkalon tigɛ k'u ka ɲɛmaaw dɛmɛ N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o sariya dɔ est ce que sariya dɔ bɛ yan min bɛ se ka i ka dɔn k'a fɔ dankari kɛ o maa ninnu na. sariya wɛrɛ tɛ koyi Assimi bɛ constitution suspend de n'i y'a mɛn i b'i nɛgala ja ko démocratie y'a don sen'a bɔsi constitution de bɛ yen mm. constitution a b'o de cɛma ka bɔ yen dɔrɔn ka charte ka an mago bɛ min na an b'o don charte kɔnɔ cɛ o cɛ n'i ye kuma dɔ fɔ min tɛ jamana ko sira fɛ mm. i ni min ka kan o bɛ k'i la liberté d'expression ye tiɲɛ ye. a dun y'o laɲini kɛ a mɛnna dɛ. non mais bon an bɛ continuer k'a kɛ non n bɛna min f'i ɲɛna mm. jamana ko la. a t'i n'a fɔ ko n'i y'a fɔ yɔrɔ min na ko k'a kɛ o an b'a continuer k'a fɔ u y'a kɛ o an b'a fɔ u m'a kɛ an b'a fɔ juru min b'anw kan na o ye miirina min b'i la i k'o fɔ ye n'i ka miirina fɔ kaban a ka don ba la a kana don ba la e kɔni b'i ta fɔ mais e kɔni consciencieusement e bɛ lafiya ko n kan ka min fɔ n y'a fɔ donc kuma lasurunya la nin de tun ye bataki ye n ye min labɛn ni ye a bayɛlɛmali bamanankan na k'o ɲɛfɔ i ɲɛna n'an y'o kɛ baro sigi kun ye mm. en tout cas baro in kɔni eh, nin mesure minnu filɛ mm. an ye nin fɛn minnu boloda ni gouvernement ye baara kɛ ni nin ye a bɛ fusaya an ma kosɛbɛ kosɛbɛ nin wagati in na d'accord o yɔrɔ eh, abubakar sidiki fɔnba ayiwa i ka dɔn k'a fɔ yanni an ka kɔrɔfɔ kuncɛ wele jumɛn de b'i bolo ayiwa k'a lase malidenw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnma ayiwa an bɛ gɛlɛya min na ayiwa i bɛ se ka mun de f'u ye ani fana sɔrɔdasiw yɛrɛ dɛmɛli la ayiwa juguw kɛlɛli la e bɛ se ka laɲini jumɛn de kɛ malidenw yɛrɛ fɛ ɛɛ n bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna n b'a fɔ n ko embargo ko u k'a bɔ kunkolo la a kɛra kunkolo la ko de embargo tɛ tiɲɛ mali tɛ embargo la diɲɛ bɛɛ bɛ embargo bɛ diɲɛ bɛɛ kan n b'a f'i ɲɛna mali y'a to coronavirus la k'a to cedeao ka embargo la saraw bɛ ka kɛ saraw ma tigɛ mun ka gɛlɛn ne ma embargo tɛ an ka balo minnu da la mm. olu sɔngɔ ka yɛlɛ mm. ah, o kɔni o ye ministre de l'industrie a k'i jɔ o jɔyɔrɔ la dɛ mm. an bɛ fɛn minnu sɛnɛ k'olu layɛlɛ i b'a fɔ k'o taara san yɔrɔ wɛrɛ o de ye kojugu ye o de kan ka dabila maintenant embargo tɛ tiɲɛ u bɛ ka embargo fɔ de k'a don mɔgɔw kunkolo la sinon faransi yɛrɛ bi gɛlɛya min b'u kan a tɛ maa si kan jalo n y'a fɔ n ka kuma na faransi bi ala ni gɛlɛya bolo ala ni macron ka fanga mara ko jugu bolo kunkololabana bɛ maa miliyɔn tan ni fila de la maa million tan ni fila kunkololabana b'o la des psychopathes 12 millions de français sont psychopathes ayiwa donc u kana na gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ u kana n'a fɔ ko an bɛ transition eh, eh, kɛlɛ ko gɛlɛya gɛlɛya ko in tɛ tiɲɛ ye n'a ala y'u ci n'an bɔra nin kɔnɔ a bɛ gɛlɛya mais n bɛ min f'u ɲɛna transition in n'a tiɲɛna jalo ala k'an kisi k'an tanga o ye maliko bannen ye dɛ mali bɛ fara dɛ a mali bɛ fara dɛ bamakɔ ko tɛ k'a la bɛɛ b'i ta ta donc n'u tɛ fɛ mali ka fara an ka transition in dɛmɛ a ka réussi bɛɛ ye parce que laɲini ye de ka mali fara hmm. sisan an tun bɛ siran fɛn fɛn ye an tun bɛ siran ko azawad hmm. an tun bɛ siran ko accord d'alger sisan o si tɛ yen bilen mali bɛ k'a ka baara kɛ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma hmm. an ka maliko kɛlɛ kɛ mun ye armée dɛmɛli ye ne kɔni bɛ min dɔn n bɛ segin n ka o kuma kelen kan ne bɛ fɛ mali la an bɛɛ ka bɔ an k'a fɔ k'an bɛ telefɔni min ci an bɛ whatsapp min kan an bɛ facebook min kan o telefɔni ciw la miniti kelen o miniti kelen an ka tama kelen di an ka jamana ma o b'a to an bɛ miliyari miliyari tan naani di jamana ma don o don eh. n'a y'a sɔrɔ don o don mm. k'an bɛ miliyari tan naani di mali armée ma mm. est-ce que an bɛ sɛgɛn yan est-ce que baara baarako bɛ gɛlɛya donc k'a fɔ faamaw fɛnɛ halisa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma u ka u bɛ sira mun kan u ka dɔ fara a kan tiɲɛ don an mago bɛ fɛn caman na mais u k'a lajɛ an mago bɛ minnu na u ka teliya walasa jamanadenw halisa danaya ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ hakɛto bɛ nin na salala ma porofa fana filɛbagaw an b'a ladɔn k'a fɔ an ni honorable docteur abubakar sidiki fɔnba de tun bɛ ɲɔgɔn bolo ayiwa bamanankan na a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ɲɛna ayiwa ka sanga i ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ ka laɲiniw ka laɲini minnu ni a y'a sɛbɛn sɛbɛn fɔlɔ la nansarakan na k'a da jamana ɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ ani jamanadenw ɲɛkɔrɔ ka sanga i ka dɔn k'a fɔ ni binkanni wale saba minnu kɛra ka ɲɛsin an ka ayiwa siri tabaw ma karidon awirilikalo tile mugan ni naani san ba fila ani mugan ni fila a bɛɛ lajɛlen kɛra ka tugu ɲɔgɔn na ani fana i ka dɔn k'a fɔ gosi nansaraw ye i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ bɛnbɛn bɛɛ min tigɛ an kama k'a jira k'a fɔ diɲɛmaaw la ayiwa ko su dɔw yela u b'a fɛ ka o jalaki ta ka bin an kan n'i dun y'a ta ka lajɛ olu yɛrɛ ka baara kɛlenw de don ayiwa i ka dɔn k'a fɔ zon sɔminen a yɛrɛ la a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se k'a yɛrɛ jɛbajɛya an ka hakili to an yɛrɛ la an k'an ka jamana ɲɛmaaw an k'u kɔkɔrɔmadon sanga ni waati bɛɛ lajɛlen faso jɔli la an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ o de bɛ kɛ se ka kɛ sababu ye jamana in ka bɔ eh, nɔgɔ la honorable docteur abubakar siriki b'a fɔ an ɲɛna cogo min na sanga ni waati bɛɛ ko jɔyɔrɔ bɛ bɛɛ lajɛlen bolo jɔyɔrɔ bɛ bɛɛ lajɛlen a ma se an ka se cnt kɔnɔ walima i ka dɔn k'a fɔ an ka se yɔrɔ dɔ la bɛɛ lajɛlen ka kɛta sɛnɛkɛlaw y'u jɔyɔrɔ fa mali ko la k'a d'a kan u ye mali sanayɛlɛ sanfɛ mali kɛla jɔyɔrɔ fɔlɔ tigilama ye kɔɔri sɛnɛ na farafinna mumɛ bɛɛ lajɛlen wa i ka dɔn k'a fɔ an ye tɔnɔba de sɔrɔ cmdt ayiwa a ye tɔnɔ min sɔrɔ miliyari duuru ani sefa wari miliyɔn kɛmɛ naani bɔɲɔgɔnko donc an k'an jija cogo bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i ka kɛta kɛ i ka yɔrɔ la bɛɛ niyɔrɔ bɛ maliko la wa a ma jira k'a fɔ ko n'a nɔrɔ i niyɔrɔ bɛ maliko la ko jagoya i ka kɛ asimi sigiyɔrɔ la choguel sigiyɔrɔ la walima cnt kɔnɔna na nka i bɛ se ka to i sigiyɔrɔ dɔ la ka fɛn dɔ kɛ an b'aw fo k'aw waleɲumandɔn an bɛ taa munumunu ka segin ka na nansarakan na k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma abudul jalo ale de tun bɛ ka ɲininkali sɛmɛ honorable docteur abubakar siriki fɔnba la n'aw mako bɛ anw na ka ɲininkali dɔw sɛmɛ an ka se k'a sɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana maabaw la aw bɛ weleli kɛ 76 97 28 06 an dɛmɛbagaw an ka foli b'u ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnma korima ale n'i ka dɔn k'a fɔ la famille de feu professeur agrégé yaya fofana ala k'a dayɔrɔ suma ala k'a dayɔrɔ nɛɛma aw k'an bɛn sigili wɛrɛ ma tubabukan an bɛn'o daminɛ sisan